mɔgɔ caman ɲini n fɛ k'a fɔ ko n ka kuma sigɛrɛti kan n'a dɔnnen don tɔgɔ min na kosɛbɛ n'o ye taba ye ka d'a kan mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ sigɛrɛti min bi nka u b'a fɛ k'a min dabila mɛ u t'a dɔn u bɛn'a min dabila cogo min na n'a sɔrɔ i haminanko ye nin video in dabɔlen don e de kama nka sɔni o cɛ i k'a dɔn k'a fɔ sigɛrɛti bɛ mɔgɔ min bɔnɛ a ni na san o san a bɛ taa mɔgɔ miliyɔn seegin na nin video in kɔnɔna na n bɛn'a ɲɛfɔ i ye sigarɛti yɛrɛ ye mun de ye n'a sɔrɔ sigarɛti bɛ fɛ ka bana bila i la a bɛ taamasiyɛn jumɛnw de bila i la ka d'a kan mɔgɔ caman t'o dɔn o taamasiyɛn n bɛn'o fɔ i ye n'e y'o jateminɛ i yɛrɛ la i ka siga la k'a fɔ sigarɛti a bɛ fɛ ka bana bila i la i ka to video in lajɛ la fo ka taa fɔ a banna ka d'a kan video in kɔnɔna na n bɛna bana mugan ani fila n bɛn'o fɔ e ye sigɛrɛti bɛ se ka min lase e ma ani e kɛrɛfɛmɔgɔw o ta bannen video in laban na n bɛna kɛwale tan n bɛn'o fɔ e ye o kɛwale tan min n'i y'a kelen kelen bɔ a sira fɛ o bɛ kɛ sababu ye n'e bɛ se ka sigɛrɛti bila ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya foyi ye an ka daminɛ i b'a fɔ n y'a fɔ i ye cogo min na k'a fɔ n bɛn'a ɲɛfɔ i ye sigɛrɛti ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ sigɛrɛti ye yiribulu min ye ani yiri tɔw tɛ kelen ye ka d'a kan fɛn dɔ b'a la n'an b'o wele nikotini o de b'a to n'e y'a min daminɛ i tɛ se k'a min dabila joona n'a sɔrɔ i bɛ kelen min a bɔ kelen min na ka na kɛ fila ye fo ka na kɛ caman yɛrɛ ye k'a sababuya kɛ nikotini ye o de fana bɛ kɛ sababu ye ka na ni kɔlɔlɔw ye e ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na i b'a fɔ n bɔra k'a fɔ i ye cogo min na sisan n ko taamasiyɛn dɔw bɛ yen nɔ sigɛrɛti bɛ se k'o lase i ma n'o y'a sɔrɔ a bɛ fɛ ka bana lana i farisogo la o taamasiyɛn o dɔ ye mun ye i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ i bɛ sɛgɛn i yɛrɛ ma i b'a sɔrɔ i ka bana o bɛ caya kan kɔnɔna na ani nun kɔnɔna na kuma bɛɛ bana b'i minɛ o yɔrɔ in na i b'a sɔrɔ i bɛ sɔgɔsɔgɔ ka caya kari yɛrɛ fana bɛ se ka bɔ kuma dɔw la a caman na i tɛ se ka dumuni caman kɛ n'i ye dumuni dɔɔni dun dɔrɔn i bɛ fa i yɛrɛ ma dumuni ja ani dumuni kasa o bɛ dɔgɔya kosɛbɛ o ta bannen sigɛrɛti bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka i kumakan falen a bɛ kumakan a b'o giriya sigɛrɛti b'o kɛ e farisogo n'o y'i golo ye n'an b'a wele tubabukan na peau sigɛrɛti bɛ kɛ sababu ye k'o kɔrɔ joona mɔgɔ min n'a bɛ sigɛrɛti min o farisogo o kɔrɔ ka di kosɛbɛ ka tɛmɛ mɔgɔ min tɛ sigɛrɛti min kabini video daminɛ na n y'a fɔ e ye n ko n bɛna bana mugan ani fila n bɛn'o fɔ e ye sigɛrɛti bɛ se ka kɛ sababu ye ka min lase e ma walima i kɛrɛfɛ mɔgɔw a bɛ se ka bana in lase olu fana ma nka i k'a dɔn k'a fɔ sigɛrɛti dilannen don ni fɛn minnu ye olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ k'o lase ka diɲɛnatigɛ ma a dɔw bɛ se ka na ni bana yɛrɛ ye bana min yɛrɛ bɛ se ka hali bɔnɛ i ni na nka olu bɛɛ bɛ se ka bali cogoya kelen dɔrɔn de la n'e ye sigɛrɛti n'e y'o min dabila n'a sɔrɔ e mɔgɔ min b'a min n'e t'a min fana yɛrɛ e kana don a minni na nka sɔnni ko bana mugan ni fila n k'o fɔ e ye n'a sɔrɔ n'i siɲɛ fɔlɔ ka n ka video lajɛ i bɛ j'aime ta i bɛ abonné n ka chaîne kan i bɛ cloche notification ta walasa ni video kura kɛ wagati o wagati i k'o lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la bana mugan ni fila n y'o min f'u ye a fɔlɔ an b'a daminɛ kunkolo sɛmɛ na sigarɛti bɛ se ka kɔlɔlɔ min lase yen nɔ fɔlɔ sigarɛti bɛ se ka na ni bana dɔ ye n'an b'a wele accident vasculaire cérébral n'o ye avc ye ka d'a kan sigarɛti minni a bɛ joli fanga dɔgɔya joli siraw fɛ o bɛ kɛ sababu ye ni dusukun bɛ jagoya ka bila baara la joona walasa farisogo bɛ se ka joli sɔrɔ ka ɲa cogo min na olu min bɛ kɛ ka caya o bɛ kɛ sababu ye ka na ni kɔlɔlɔ ye kunkolo sɛmɛ na a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kunkolo sɛmɛ k'o ci walima k'o geren sigɛrɛti bɛ se ka na ni sababuya bɛɛ lajɛlen ye nka i k'a dɔn k'a fɔ accident vasculaire cérébral in o bɛ kɛ sigɛrɛti minnaw de la kosɛbɛ siɲɛ fila fo ka se siɲɛ naani ma ka tɛmɛ mɔgɔ min tɛ sigɛrɛti min o mana bɔ yen nɔ n'an taara ɲɛ la a bɛ se ka na ni fiɲɛ ye n'an b'a wele perte de la vue a bɛ se ka na ni o ye ka d'a kan joli fanga min bɛ dɔgɔya o bɛ se ka kɔlɔlɔ lase ɲɛ ma ɲɛ kan ka joli hakɛya min sɔrɔ ɲɛ t'olu sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ni ɲɛ fanga n'o bɛ se ka dɔgɔya fo ka na kɛ fiɲɛ yɛrɛ ye o fana ka ca sigɛrɛti minnaw de la kosɛbɛ ka tɛmɛ mɔgɔ min tɛ sigɛrɛti min bana dɔ bɛ yen n'an b'a wele cataracte a bɛ se ka na n'o sababuya fana ye o bana kɛ ka di kosɛbɛ ka tɛmɛ mɔgɔ min bɛ sigɛrɛti min ka tɛmɛ mɔgɔ min tɛ sigɛrɛti min a bɛ se ka na ni fɛn wɛrɛ fana ye n'an b'a wele dégénérescence maculaire o dégénérescence maculaire in o bɛ kɛ ni si bɛ kɔrɔbayali la ka taa fɛ kosi dɔw bɛ yen nɔ ɲɛ la n'an b'a wele macula sigɛrɛti bɛ kɛ sababu ye k'o fanga dɔgɔya o mana kɛ o bɛ kɛ sababu ye ka na hali ni ɲɛfiyen ye ni si bɛ kɔrɔbayali la ka taa fɛ ninnu bɛɛ fɛn sigɛrɛti bɛ se ka minnu kɛ nka o t'a bannen ye halisa i k'a dɔn k'a fɔ sigɛrɛti bɛ se ka kɔlɔlɔ wɛrɛ lase adamaden ma n'an sera fogofogo yɔrɔ la n'a sɔrɔ sinsan bɛ mɔgɔ minnu na n'a sɔrɔ i bɛ sigɛrɛti min walima ni mɔgɔ bɛ sigɛrɛti min i kɛrɛfɛ a bɛ se ka sababu ye k'e ka sinsan k'o lawuli kuma bɛɛ ka na ni o taamasiyɛn ye ka caya o bɛ kɛ fila fo ka se saba ma ka caya ka tɛmɛ mɔgɔ minnu tɛ sigɛrɛti min a bɛ se ka na ni bana dɔ fana n'an b'a wele pneumonie o ye fogofogola bana ye min ka ca kosɛbɛ sigɛrɛtiminnaw fɛ yen nɔ bana wɛrɛ bɛ a bɛ se ka na n'o fana ye n'an b'a wele maladie pulmonaire obstructive chronique o ye fogofogolabana ye o bɛ sigɛritiminnaw de sɔrɔ kosɛbɛ ni o kɔnɔna na n'a bɛ se ka na ni bana dɔ ye n'an b'a wele emphysème wala a bɛ se ka na ni bronchite chronique ye olu bɛɛ ye fogofogolabana ye ni sigɛriti bɛ se ka sababu ye k'o lase sigɛritiminna ma a bɛ se ka na ni tuberculose fana ye ni caman b'a dɔn sɔgɔsɔgɔninjɛ la ka d'a kan sigɛrɛti bɛ joli fanga dɔgɔyali min kɛ o bɛ kɛ sababu ye ni farisogo kan ka fanga minnu sɔrɔ n'o ye système immunitaire ye a b'o fanga dɔgɔya bana bɛ yen nɔ n'o y'i sɔrɔ walima ni sɔgɔsɔgɔnijɛ bana bɛ mɔgɔ min na ni e n'o tigi n'e n'o gɛrɛla ɲɔgɔn na ka surunya ɲɔgɔn na cogo dɔ la ni banakisɛ in sera e ma o bɛ se ka kɛ sababu ye ni a yɛlɛma bɛ diya e fɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ mɔgɔ min tɛ sigɛrɛti min 2018 la n'o ye san ba fila tan ni seegin ye a yira k'a fɔ sɔgɔsɔgɔnijɛ yera sigɛrɛti minna minnu na ani sɔgɔsɔgɔnijɛ yera mɔgɔ minnu na minnu tɛ sigɛrɛti min sɔgɔsɔgɔnijɛ yera minnu na n'u bɛ sigɛrɛti min o de cayara kosɛbɛ ka tɛmɛ mɔgɔ minnu tɛ sigɛrɛti min a yera mɔgɔ minnu na o la o taara fo mɔgɔ ba kɛmɛ seegin ani bi wɔɔrɔ ani kɔ la ka sababuya kɛ sigɛrɛti ye o b'a yira k'a fɔ n'e bɛ sigɛrɛti min sɔgɔsɔgɔnijɛ in a bɛ se k'i sɔrɔ joona kosɛbɛ ka tɛmɛ mɔgɔ minnu tɛ sigɛrɛti min o ta bannen sigɛrɛti bɛ se ka kɔlɔlɔ lase dusukun fana ma bana dɔ bɛ n'an b'a wele anévrisme de l'aorte thoracique a bɛ se ka na ni o ye o ka ca kosɛbɛ sigɛrɛtiminnaw fɛ ka tɛmɛ mɔgɔ minnu tɛ sigɛrɛti min a bɛ se ka na ni maladie coronarienne fana ye o maladie coronarienne o fanga ka bon kosɛbɛ mɔgɔ minnu bɛ sigɛrɛti min ka se fila fo ka se saba yɛrɛ ma ka sɔrɔ mɔgɔ minnu tɛ sigɛrɛti min o b'a yira k'a fɔ sigɛrɛti kɔlɔlɔba bɛ se ka se dusukun fana ma n'an bɔr'o la n'an ye musow ta k'a lajɛ sigɛrɛti kɔlɔlɔba bɛ se musow ma nka mɔgɔ caman t'a dɔn n'a sɔrɔ i ye muso ye k'e bɛ sigɛrɛti min denkisɛ min n'o bɛ bɔ muso la n'an b'a wele ovule sigɛrɛti bɛ se ka kɛ sababu ye k'o ɲumankolo caman tiɲɛ o bɛ kɛ sababu ye n'e ka den sɔrɔ n'o fanga bɛ dɔgɔya ani fana a bɛ se k'ale suruya ménopause fana na n'o ye laada jɔlen ni si sera yɔrɔ dɔ la a bɛ se k'o fana suruya joona a bɛ se ka na ni bana dɔ fana n'an b'o wele cancer du sein n'o ye sin bon ye bamanankan na a bɛ se ka na ni o fana ye o ka ca sigɛrɛ muso sigɛrɛtiminnaw la kosɛbɛ ka tɛmɛ muso minnu tɛ sigɛrɛti min walasa i k'a faamuya ni muso lajɔra a bɛ hakɛto kuma n'a fɔcogo don den kan ka na mara den mara yɔrɔ de la n'o ye denwolonugu ye fo ka taa se a bangenni don ma nka n'a sɔrɔ i bɛ sigɛrɛti min walima sigɛrɛti bɛ min i kɛrɛfɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni den marali ye yɔrɔ wɛrɛ la farisogo yɔrɔ wɛrɛ la min tɛ denwolonugu kɔnɔna ye n'an b'o wele grossesse extra-utérine a bɛ se ka na n'o kɔlɔlɔ fana ye o ta bannen bangeni kɔfɛ fana n'o ye jiginni kɔfɛ ye a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔw fana ye kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka den fitinin yɛrɛ fana sɔrɔ i b'a fɔ dusukundimibana n'a ɲɔgɔnnaw n'a sɔrɔ i ye cɛ fana ye sigɛrɛti bɛ se ka kɔlɔlɔ lase i ma a caman na sigarɛti bɛ kulusijalagosi a b'o se cɛ caman ma o kɛ ka di ka cɛw sɔrɔ fila ka se saba ma ka tɛmɛ cɛ minnu tɛ sigarɛti min n ye kɔlɔlɔ minnu fɔ i ye ka tɛmɛ k'a fɔ a b'i ka dumuni a b'o fanga dɔgɔya o t'a bannen a bɛ kɛ sababu ye fana ka kulusijalagosi k'o lase i ma n'a sɔrɔ i ye cɛ fana ye kɔlɔlɔ caman de bɛ sigɛrɛti la nka e ka to lajɛli la fo ka taa fo a ban na n bɛna tɔw fɔ i ye a bɛ se ka mun wɛrɛ lase i ma tuguni jolisiraw fɛ bana dɔ bɛ yen n'an b'a wele maladie artérielle périphérique a bɛ se ka na ni o ye o ye jolisiralabanaw ye min ka ca kosɛbɛ sigɛrɛtiminnaw fɛ ka tɛmɛ mɔgɔ min tɛ sigɛrɛti min a bɛ se ka na ni artériosclérose fana ye o fanga ka bon fila ka se fo saba ma sigɛrɛtiminnaw fɛ ka tɛmɛ mɔgɔ min tɛ sigɛrɛti min kolow ani kolotugudaw a bɛ se ka kɔlɔlɔ dɔ lase olu fana ma o dɔ ye le polyarthrite rhumatoïde o ka can kosɛbɛ sigɛrɛtiminnaw fɛ ka tɛmɛ mɔgɔ minnu tɛ sigɛrɛti min a bɛ se ka na ni fracture du col du fémur fana ye o ye mun ye tɔgɔkolo walima worokolo o bɛ se ka kari nɔgɔya la ka sɔrɔ hali n'a ma kɛ ni koba ye o bɛ kɛ ka d'a kan joli fanga min bɛ dɔgɔya kolo ale tɛ joli sɔrɔ ka ɲa ani selulu min kan ka dilan olu dilanta o bɛ dɔgɔya o t'a bannen fana ye hali calcium ni kolo kan k'o sɔrɔ olu si tɛ se ka sɔrɔ ka ɲa donc olu bɛ kɛ sababu ye calcium bɛ kɛ fari la o bɛ dɔgɔya kosɛbɛ ka nin bɛɛ sababuya kɛ sigɛrɛti ye olu ka ca kosɛbɛ mɔgɔ min bɛ sigɛrɛti min ka tɛmɛ mɔgɔ minnu tɛ sigɛrɛti min n'o bɛ kɛ sababu ye konin fitini dɔrɔn worokolo walima tɔgɔkolo o bɛ se ka kari ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya caman ye sigɛrɛti minni nin bɛɛ lajɛlen dɔnnen kɔfɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔba wɛrɛ lase i ma n'o ye a b'i ka système immunitaire a b'o fanga dɔgɔya kosɛbɛ o bɛ kɛ sababu ye ni bana fitini nana dɔrɔn a kɛra virisi ye walima a kɛra bakiteri a kɛra bana sugu o sugu ye fitini mana na dɔrɔn o bɛ se k'i sɔrɔ ka dankari i la joona o bɛ kɛ caya ka tɛmɛ mɔgɔ min bɛ sigɛrɛti min ka sɔrɔ mɔgɔ min tɛ sigɛrɛti min donc o b'a yira k'a fɔ n'a sɔrɔ i bɛ sigɛrɛti min a bɛ kɛ sababu ye ka i farisogo k'o fanga dɔgɔya ka banaw kunbɛn n'a sɔrɔ i bɛ dɔ wɛrɛ dɔn nin kɔfɛ i bɛ se k'o fɔ n ye commentaire la i b'a fɔ n y'a ɲɛfɔ i ye cogo min na video daminɛ na n ko n bɛna fɛn tan n bɛn'o ɲɛfɔ i ye fɛn tan min n'i y'a bɔ a sira fɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye n'i bɛ sigɛrɛti min dabila ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye o fɛn tan o fɔlɔ n'a sɔrɔ i bɛ sigɛrɛti min i ka ŋaniya siri k'a fɔ i bɛna sigɛrɛti min dabila i k'i kumakan i k'o labato a filanan fɛn o fɛn n'o bɛ se ka kɛ sababu ye k'e hakili lajigin sigɛrɛti minni na i b'a fɔ sigɛrɛti yɛrɛ walima alimɛtiw walima birikɛw fɛn o fɛn n'o bɛ se k'i hakili lajigin sigɛrɛti la e k'olu bɛɛ lajɛlen mabɔ i la a sabanan e k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na a nege mana i minɛ cogo o cogo la e kana sɔn ka a sama hali siɲɛ kelen ka d'a kan n'i ko i b'a sama siɲɛ kelen ka dan o ma a caman na i tɛ dan o ma o bɛ k'i seginnen a ma n'o kɛra a bilali bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a naaninan n bɔra ka kɔlɔlɔ minnu f'e ye sisan n'a sɔrɔ e kalannen don i bɛ se k'o bɛɛ sɛbɛn papiye la walasa i ka to k'u ye kuma bɛɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye n'a minni n'o bɛ se k'o nege bɔ i la walima n'i kalannen yɛrɛ fana tɛ i bɛ se ka video lajɛ tuguni walasa i ka se ka kɔlɔlɔ ninnu to i kunkolo la kuma bɛɛ n'i hakili jiginn'o la o bɛ se ka kɛ sababu ye n'a minni n'o nege t'e minɛ a duurunan fura dɔw bɛ yen n'an b'a wele zyban walima champix olu fura ninnu dɔkitɛriw n'o ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye u bɛ se k'o sɛbɛn ka d'i ma i b'olu ta ni a nege gannila kojugu n'i y'olu ta o bɛ kɛ sababu ye k'a nege k'o dɔgɔya walima k'a nege yɛrɛ k'o tunu ka b'i la fo ka se wagati dɔ ma o bɛ se ka kɛ sababu ye n'e bɛ ɲinɛ a kɔ joona walasa a kana n'i bali i ka baara kɛtaw la a wɔɔrɔnan n'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ sigɛrɛti min i k'i jija i k'i sen bɔ olu sen na fo ka se wagati dɔ ma a kɛr'i teri walima a kɛr'i jɛɲɔgɔn ye i k'i mabɔ olu la fɔɔ ka se wagati dɔ ma walasa u kana ni i hakili lajigin sigɛrɛti minni na n'i tɛ se k'o fana yɛrɛ kɛ n'u bɛ sigɛrɛti min wagati min na i k'i mabɔ o la o wagati la a wolonfilanan i k'i jɛɲɔgɔn i k'u bɛɛ lakunnafoniya k'a fɔ k'i ye sigɛrɛti minni dabila o bɛ se k'i dɛmɛ kosɛbɛ min b'a to i bɛ sigɛrɛti min dabila a seeginnan i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra jama yɔrɔ ye a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ye k'i mana taa i yɛrɛ sɔrɔ yen nɔ ni sigɛrɛti n'a dir'e ma i kana sɔn cogo si la k'a min n'i y'a dɔn fana yɔrɔ la k'i bɛ taa yɔrɔ minnu fana na k'i delilen don yɔrɔw taga la k'a fɔ sigɛrɛti bɛ min yen kosɛbɛ i k'olu yɔrɔ tagali i k'o dabila walima sigɛrɛti bɛ min wagati min na n'i b'olu dɔn i kana taa o wagatiw la a kɔnɔntɔnnan sigɛrɛti bilali a bɛ se k'i degun nka n'i y'a dɔn a bɛ k'i degun wagati min na i bɛ se ka fɛn wɛrɛw kɛ i n'a fɔ k'i sennayaala walima ka fɛn misɛnnin dɔw ta k'olu dun walasa i bɛ ɲina a minni kɔ i k'a dɔn k'a fɔ sigarɛti nege a mana daminɛ wagati min na a bɛ se ka se fo miniti duuru ma o miniti duuru kɔnɔna na a b'i degun kosɛbɛ nka o kɔfɛ tagalen ɲɛfɛ a fanga bɛna dɔgɔya dɔɔni dɔɔni fo ka taa fɔ a banna a tannan i k'a dɔn k'a fɔ sigɛrɛti a minni o ka nɔgɔn nka bilali o ka gɛlɛn nka fɛn tɛ k'a fɔ k'a tɛ se ka bila kuma bɛɛ i k'i cɛsiri ka ŋaniya siri ka to ŋaniya sirilen fo ka taa fɔ i ɲinan'a kɔ o bɛ kɛ sababu ye n'e b'a minni dabila n'a sɔrɔ i tɛ se k'a k'i kelen yɛrɛ fana ye i bɛ se ka kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ k'o gɛrɛ i yɛrɛ la walima ka gɛrɛ mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ se ka hakilina ɲumanw d'i ma walasa e bɛ se ka to tuma bɛɛ hakilina kelen kan walasa k'a bila i kana n'a min i ka diɲɛnatigɛ la tuguni nin bɛɛ lajɛlen dɔnnen kɔfɛ e k'a dɔn k'a fɔ e ka kɛnɛya o ye ne haminako ye nin bɛɛ fɔkun ye walasa e bɛ se k'i ka kɛnɛya ta i bolo fila la cogo min na walasa i bɛ sijan sɔrɔ walasa i bɛ to kɛnɛya la wagati bɛɛ lajɛlen na e ka kɛnɛya o ye ne haminako ye i k'an bɛn o la don wɛrɛ